isa laloma ale ka lalomaya a bɛ mɔgɔw bilasira muso b'a bolo den b'a bolo wa laloma tɛ yɛ wɛ isa laloma isa laloma ale tɛ laloma ye ale ka filimu ladilikan gama dama dama de b'a kɔnɔ un un yɛ yɛ

aa a ni tile sɛminɛcɛ jɔlen filɛ nin ye o don dɛ aa n'i tɛ nin dɔn a bɛ fɔ nin de ma ko cɛsiri cɛ nkalon t'o la dɛ jeli fama ni e ma nin dɔn umu dawulatigi naamu a bɛ fɔ nin de ma ko faran nkalon t'o la dɛ n'i tɛ nin dɔn naamu a bɛ fɔ nin de ma ko masa min ma jigiyaw caman tiɲɛ o don dɛ o ko ko furu ye jumɛn ye ko furu ye jigiya ani danaya ye hɔrɔnkamalen min bɛ n'a ye furu jigiyaw kun hɔrɔnkamalen min bɛ n'a ye danayaw kun furu kɔnɔna la o kama ko ni maa tigɛra maa la i t'i da la tuguni wa n'i dara maa la i t'i da la tuguni belebele kow bɛ cogo di cɛw cɛ sama karafe umu dawulatigi min b'i kun ni kan cɛ a fɔ fara ye Jeli fama namu ɛ nin tɛ fara ye dɛ walahi nin de fara ye e ma ye denjan belebele jamujan n'a goyara maa min ye i ta kɛra malidenmu ye dɛ nin de ye fara ye namu fara min tɛ muso tɔɔrɔ namu nin de ye fara ye namu fara min sɔnna muso ka ko bɛɛ ma namu nin de ye fara ye namu diɲɛ ni yafa belebele dan ye wala muso k'i ba sɛbɛkɔrɔ das ni namu e fara ye kamalen kamalenla kamalenkɔrɔ fila ni tila ye ɛ umu dawulatigi ala kɛlen don ka min nɔgɔya i ye Ni dɔnkili duman min b'i da faransikaw n'i taara faransi ka taa janjow kɛ yen nɔ k'o tɔgɔw ta ka na mali la ka taa gabɔn ka taa janjow kɛ k'o tɔgɔw ta ka na mali la ka taa abijan ka taa janjow kɛ k'o tɔgɔw ta ka na mali la ɔ min b'i kun kan cɛ a fɔ cɛsiri cɛ n'o ye fara ye i ma ye ne k'e ma n ko ni ɲɔgɔn den dawulatigi ni ɲɔgɔn cɛ mansa ni ɲɔgɔn muɲubaga ni ɲɔgɔn sabalibaga n ko nin bɛ dugu kɔnɔ yan n k'an kana foli kɛ eh, ne m'a fɔ gansan dɛ n y'a dɔn k'a fɔ e jeli faama tariku b'i bolo i y'o kalan i mɔkɛ bolo k'o kalan i mamuso bolo k'o kalan i bɔyɔrɔ la ka na i nayɔrɔ la ka n'a ɲuman fɔ hɔrɔn kamalenw ye mun ta y'u ni ye ko fara
minnu sara an kan t'olu ma dɛ minnu bɛ balolen minnu tɔgɔ kan ka fɔ ni kun ka kan ka ɲɛsin maa ma an tɛ ka ɲɛsin fara ma o don dɛ
o don dɛ fara min ye muso ta muso in talen ka don so kɔnɔ muso min n'a a ka sariya gɛɲɛ nana ka gɛɲɛ ta k'a da fara ba kan ala fara ne jɔ
muso in n'i ye kow ta k'a lajɛ namu k'a jate minɛ namu ka laada kɔrɔlen lajɛ namu ayi muso in ma baasi kɛ ayi a ma baasi kɛ umu dawulatigi filɛ sa fara ayi muso a ɲɔgɔn tɛ musow la aa jeliw tiɲɛ yɛrɛ la nin diyara n ye bi a tɛ ee ne fara namu bamananw bɛ kuma dɔ fɔ hatɛ ko mɔɔ n mɔgɔ nugu namu k'a ka ɲi i dɔnbaga la misi biɲɛ la o ye tiɲɛ ye nkalon t'o la dɛ n'aw ye ne fɔ namu danbema aw de bɛ n dɔn namu walahi ɛɛ dugu in kɔnɔ yan namu ne Faran namu ne ye fɛn kɛ namu cɛ tɔw ma min kɛ o kɛra dɛ
a cɛ o cɛ o kɛra sama karafe ɛɛ jeliw namu bɛɛ tɛ se ka Sitan mara dɛ ayi o ye tiɲɛ ye dɛ o ye ta ye ni cɛsiri juru ma kɛ bamacɛ kɔrɔ golo ye mm. ayi tɛ se ne ni sitan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ye ɲɔgɔn kunbɛn bɔlɔn kɔnɔ don min na an y'an ka ko bɛɛ fɔ k'a ban o don o don kelen n nana n y'a fɔ n ba ye a ko ko ale tɛ gɛlɛya don a la ne ye sitan furu eh. o tɛ kunba ye wa nka fɛn min ka gɛlɛn furu la ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye n'o ye sutara ye mm. ne fara n ye sitan n y'a sutara ka n ba k'o sutara han jeliw sitan ye gɛɲɛ ta ne ba kama yan ko f'a k'a sɔn bɔ a la fara n m'i ka kuma latigɛ dɛ jeli faama namu dawulatigi an nana faran b'a fɔ don min n'o ye kunba ye namu aja kunba ni madina kunba walahi kunba min bɛ musow ɲɛ ni musow tɔw b'a kɔ namu kunba da de y'a fɔ anw ye dɛ a ko k'ale tun b'i fa dalen to sunɔgɔ la k'a bolo fila sɛbɛkɔrɔ kɔrɔta k'a k'a dalen sunɔgɔbagatɔ disi la ba Ala y'o sɔn buranmuso la buguninka bɛ buranmuso min bolo ayi sɔn tɛ pan den ka ŋunuma ayi sɔn tɛ pan den ka ŋunuma ɛɛ Jaliw namu ɛɛ Sitan namu namu Sitan ye sɛ namu k'a tobi namu k'a ja namu walahi k'a woro dɛ k'a ta k'a munumunu ne ba nun kɔrɔ yan nɔn haa k'a munumunu ne ba ee ee yanbɛ sitan a sitan kara ka gɛlɛn dɛ sɛ kasa yɛrɛ donna ne nun na fɔlɔ sɛ nin nege tun bɛ na ne ba faga haa fara mɔgɔ jigilatigɛ man ɲi dɛ ee buramuso e yɛrɛ kɔni b'a dɔn ko an mɔgɔkɔrɔbaw taala ye negelafɛn ni e nana k'o dilan k'o bɛɛ dun ne ma ɛ eh, n buramuso hali tɛ ɲɛma hali kesekere k'o diya i y'o fana o bɛɛ dun n buramuso eh. e yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a dɔn ko ka furucɛ n'a furumuso fɛnɛ bila ɲɔgɔn na o man ɲi dɛ n buramuso e yɛrɛ kɔni b'a dɔn ko negelafɛn o man ɲi dɛ wa n'i ye nin fɛnɛ lakali bɛ ko da i kan o bɛ juguya ni busanko ta ye
ɛɛ n buramuso mɔgɔ tin t'e la dɛ mɔgɔ bɛ se ka nin nege negemafɛn dun i maaninfin ɲɔgɔn kɛrɛ fɛ hali a tɔrɔmɔjɔ i t'a d'a ma ɛɛ n buramuso han
nin bila ah n'i ye kumalakali dabila don min
na buramuso adamadenya tɛ nin ye dɛ nin t'a kɛ kana nin t'a kɛcogo ye dɛ jeli fama n'o tun kɛra ne ɲɛna o don hmm. hali ne ba tun b'a dun ne tun b'a dun man ta dusu fɛ ayi k'o tɛ dusuko ye n ye muɲu awɔ nka min yɛrɛ digira n na namu ee sitan ye koori de ci yan naamu ka ne ba ladon o kɔnɔ k'u ka bolokuru ɲɛnajɛ ɛ bɔkisi kɛ u ye bɔkisɛ de kɛ yan kutubu e m'a fɔ k'e da k'o ye marifa kisɛ de ye yan ee ne da ni marifa cɛ ka jan furusa da in b'a ɲin bɛɛ karikari bi i jija a ye sabali a y'a hakili eh, hakili to i da yan fan a bɛna ɲin kari ee dɔ karilen don n'a tilala ka dɔ wɛrɛ kari ka fara o kan n bɛ dumuni kɛ cogo di i tɛ dumuni kɛ min o ye bi ta ye k'i hakili to i yɛrɛ la dɛ fo k'i sa i tɛ kuma lakali a ye sabali sa mɔgɔkɔrɔba bugɔ man ɲi mɔgɔkɔrɔba bugɔ ɲama b'a la dɛ mɔgɔkɔrɔba bugɔ ɲama ne de bɛn'o fifa bi n denmuso ba kuma n k'i bɛ kumalakali dabila wa i t'a dabila. n b'a dabila ɛ eh, n denmuso. i bolo kuru.
sifin ka sijɛ bugɔ ɛ eh, ɲama b'a la ɲamaba de b'a la. sijɛ ah.
o fana ka sifin ka furu sa o ɲama ka jugu dɛ. a ka d'a cɛ ye a cɛ ka d'a ye k'u fɔ k'u kɔ don ɲɔgɔn na eh. dɔɔni bɔ ɲama in na ka taa n'a ye.
ɛ a bɛna n fa koyi yaa ɛ n denmuso.
a bɛ ɲina n ba bila su bila rɔ ɛɛ jeli faama farankoda ma bila ayi o ma bali n na ɛɛ ne ba kɛlen k'o fɔ ne ye o ma bali n na jeli faama o ma bali n na faran o bali ne la wa ayi o ma bali ne na dawulatigi faran bɔra muso min na n'o ye kunba ye musow la sanbalaɲɔ musow ka ɲɛlɛnni ɛ n ko misiri tigɛra kunba la ɛ n ko muso bi janya n'ale ye muso bi bonya n'ale ye nka walahi a bɛ se min na i tɛ s'a ɲɔgɔn na faran misiri tigɛra kunba la a yɛrɛ o kɛra yan o kɛra yan n b'a kalama ko misiri tigɛra ale la n b'a kalama k'a sababu k'a ka farinya ye awɔ ɔ n'i y'a jateminɛ i muso in kɛ a man farin o wa i ɲɛ b'a la dɛ anw ka du yɛrɛ barika in a bɛ ne ba ka farinya de bolo

Isa ja an mɛnna an yɛrɛ kan tali ka mɛn an yɛrɛ kan wa ɛɛ ko i ka nafolo sɔrɔ ka kɛ balo balo balo ye ten n'o ni ne ye tiɲɛ ne taara filɛlikɛla de fɛ yen ka taa n buruju gosi
buruju gosi o ma ɲi dɛ e y'o kɛ mun na ɛɛ jɛnɛba ɛ buruju gosi o tɛ ko jugu ye sa filɛlikɛla y'a lajɛ ko ne bɛna kɛ nafolotigi ye ka kɛ baana ye fo diɲɛ bɛɛ bɛ n ka nafolotigiya fɔ ɔ k'a sababu bɔ musolamɔgɔ dɔ la ɔ o t'e ta in ye sisan wa
aa n'o don o tuma i bolo bi yɔrɔ bɛɛ na Isa n ko an bɛ don min na i ko bi yan sɛbɛ ko tɛ nafolo sɔrɔ dɛ mana-mana ko dama-dama ɛ cogo jumɛn ta mɔgɔ ka kɛ fɛn ye rezo kan facebook whatsapp tiktok youtube i ka kɛ fɛn y'a kan yɔrɔnin kelen de don i ɲɛ bɛ kɛ dɔw bɛ yen olu b'u mamuso u n'u mamuso bɛ baroni minnu kɛ ani tulonkɛni minnu kɛ u bɛ sina k'o filime dɔrɔn k'o bila tiktok kan ten wa u bɛ nafoloba de sɔrɔ a la u bɛ nafolo sɔrɔ o la joona o manamana konin gansan n ko n bɛ k'o de f'i ɲɛna wa cɛ dɔ fana bɛ yen kɛ o bɛ ala minɛ ka taa mɔgɔ jɔlen sɔrɔ ka tigɛba ka kola balaw ka sentigɛni ta o fana bɛ nafolo cɛ o bɛ nafolo sa tan ne tiktok ni facebook sanfɛ n bɛ ka min f'i ye kɛ i ɲɛ bɛ kɛ cɛ bɛ catiribɔla ye f'u b'a fɔ a ma Isa Laloma i yɛrɛ b'a dɔn k'o ka di bɛɛ ye a tɔgɔ bɔlen don a ka di mɔgɔw ye ne b'a fɛ k'o de ladege kɛ i bɛ arapu kɛ Yɔrɔ Laloma kɛlen ka arapu kɛ o ye yɛlɛ ka sa ye n b'a filime k'o bila rezo kan i yɛrɛ bɛ yɛlɛ ka sa ye nka ne bɛ min f'i ye Isa Laloma in o ye cɛtiribɔla de ye ne tɛ cɛtiribɔla ye ne b'o ladege cogo di Isa o to Isa ne b'o de fɛ wa n ko sɛbɛ ko tɛ wari sɔrɔ bɛɛ de bɛ ka nin kɛ sisan n'i bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye dɔrɔn manamana ko dɔ kɛ dɔrɔn k'a bila rezo kan i kɛra fɛn ye ɔhɔn ne y'i faamuya sisan ni ne fana ye Isa Laloma in ladege hɔn n bɛ an b'a bila rezo sanfɛ n bɛ wari sɔrɔ a la joona ɔ jɛnɛba i bɛ arapu kɛ Ɔhɔn. n b'a filime k'a bila a kan i yɛrɛ b'a ye sisan o ka nɔgɔn o e kɔni b'a dɔn ko cɛ dasima Ɔn. o tɛ dɛsɛ ko la o Ee. n b'a kɛ sisan an kɛra fɛn ye Ee, yɔ yɔ yɔ isa laloma ale kɔni ye laloma de Ee, ye isa isa yes. isa isa Han?
i jɔ e tɛ k'a kɛ ka ɲɛ sa ko Isa bɛ lalomaya minnu kɛ sa ko tan ɔ n'i b'o de kɛ
a bɛ lalomaya minnu k'a ka filimu kɔnɔ ayi k'o de ladege i b'i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ Isa laloma yɛrɛ filɛ nin ye ee Jɛnɛba n ko Isa tɛ laloma ye e ale bɛ filimu de bɔ ka mɔgɔw bilasira ka hakilina ɲuman d'u ma bɛɛ bɛ se ka tagabolo ɲuman sɔrɔ cogoya min na ɛ den bɛ isa bolo ɛ muso b'a bolo laloma tɛ dɛ isa ka kegun ni yɛrɛdɔnbugu bɛɛ ye isa ne ni faamu sa mhm. ne bɛ fɛ k'a ka lalomaya in de ladege ayi n b'a ladege o de ka di mɔgɔw ye e k'i kɛ pewu mhm, an ka daminɛ i b'a bila tiktok sanfɛ dɛ n b'a bila a bɛɛ kan n ko an kɛra fɛn ye ka ban mhm. i pɛrɛnna
i da funu voilà Isa b'a kɛ tan yɛrɛ de.
Usa. Kikiriki Isa lalo. Kikiriki yɔ yɔ. Isa laloma ale tɛ laloma ye Isa laloma ale ka lalomaya a bɛ mɔgɔw bilasira muso b'a bolo den b'a bolo wa laloma tɛ yɛ wɛ Isa laloma Isa laloma ale tɛ laloma ye ale ka filimu ladilikan dama dama dama de b'a kɔnɔ.

a to ma maa ɲɛ dɔn n b'a bila kan sisan voilà a taara nin ɲɛnabɔra ka ban an kɛra fɛn ye koyi a banna aa jɛnɛba n ko Ɔn. sɛbɛko tɛ wari sɔrɔ n bɛ koyi min f'i ye Ɔn.
n'a wari nana n ta bɛ caya n'i ta ye dɛ ee isa o to ma sa Ɔhɔn. an b'a tila cɛ cɛ o ayi tɛ yan a jɛnɛba ko ne de y'a dɔn kɛ ee isa hmm. o to ma sa wari ka sɔrɔ dɔrɔn de ka gɛlɛn
Musa eh, n ko e bɔtɔ ya ee eh, lakana ne tun bɔtɔ filɛ nin ko ne tun b'a fɛ ka kumani dɔ f'i ɲɛna aa mhm. ah, o bɛ bɛn
nka ah. a ka di ne y'an k'an sigi mhm. sabula mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ mhm. ko n'i b'a fɛ k'i ka kuma barikaman fɔ i t'i jɔ dɛ ko sabula n'i y'i jɔ fiɲɛ bɛ don a kɔrɔ ka taa n'i ka kuma barika bɛɛ ye ah, o la sa ne tun b'a fɛ an k'an sigi an k'an sigi o bɛ kɛ ɔ sɛsi ta
eh, musa eh.
ka suma de fari la hmm. ah, musa n ko e de ye ne ta suna ni farida la
ne furu ni n kanu mhm. ka nin kɔɲɔ dumanba in kɛ bamakɔ kɔnɔ yan e an ka kɔɲɔ in jara musa a jara koyi hali sini mɔgɔw bɛ kɔɲɔ in kɔmantɛri kɛ dɔw yɛrɛ ko k'a kɛra du jamais vu de k'a ɲɔgɔn tɛ kɛ fiye fiyewu est ce que o mɔnima ka dɔgɔ an ba taga yɔrɔ min yɛrɛ ka jaw ta ye ka yɛlɛ bujibaw ah, eh, a jara koyi a kɛra nisɔndiya dan ye wa silamɛ furusiri fana ye aa musa misiri fara dɛ i b'a fɔ dakɔnɔ ɲɛ ye ko ne yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw ko k'est ce que mɔgɔ jugu ko ma don a la ko jama sugu dɔ bɔra e ma meri yɛrɛ yan fo ka mɔgɔw jɔ finɛtiri la mɛri kɔni ye kuma sugu bɛɛ fɔ sa nka o t'a bannen dɛ ne kun b'a fɛ sisan ɛɛ nin jama ninnu bɛɛ y'u ka kɛtaw kɔɲɔ kɛra kɔɲɔ jara duwawuw kɛra nka e ni ne musa an fila kun ka bɛnkan dɔ sigi an ka du kɔnɔ yan min n'an b'a wele musa ni gundo ka kalikan eh, gundo mm.
eh, e ko ko o t'a bannen mm. e n'a fɔra k'an y'a kɛ meri la mm. furu sirila meri la o ye fanga jɔyɔrɔ ye mm-hmm. an taara ka taa silamɛ furusiri kɛ mm-hmm. alimami y'a seko n'a bɛɛ kɛ mm-hmm. eh, ne ko hali bi k'o ma ban Ne b'i lamɛn sa ayi musa mɔgɔ kɔɲɔ kɔni na kɔni ye furu bɛ cɛ ni muso de bolo du kɔnɔ n dɛ furu bɛ muso de bolo ni muso ko hali furu bɛ sa sisan sisan sisan sisan a bɛ sa nka ne musa de kan ka ko suguya bɛɛ kɛ o kana k'an ta in na o yɛrɛ de kama ne nana ni papiye dɔ ye a tɛ nin ye kɔntara de ye musa ni gundo ka kalikan o papiye de ye nin ye sisan sariya fɔlɔ musa de ye dutigi ye nka ne gundo de sago bɛ du kɔnɔ ko bɛɛ la i sɔnn'o ma

a nana minɛ bolokuru ɲɛnajɛ la aa bɛna faga ne ba y'o fɔ ne ye sitan ko ko mun na ko ne bɛ kuma lakali
a y'i ba kali kɛ nin ye namu sa an bɛ taa an tɛ fɛn min bil'an kun na dɛ sitan nana o de kɛ k'anw balikuw minɛ k'an bila tulominɛ la kɛ ɛɛ e y'i tulo minɛ wa sitan de ye ne ni n ba bila tulominɛ la e y'i tulo minɛ ɛ n b'a minɛ kɛ e ba y'i ka ɛ furu de ka gɛlɛn o ɛɛ fara fara i tulo minɛ koyi jinɛ b'a la i tulo minɛ i tulo minɛ na an k'an tulo minɛ ee e ɲɛ t'a ɲɛ e fara e de m'a fɔ ne ɲɛna ko ni ne ko min o de bɛ kɛ yan k'i bɛ n sago kɛ n ye wa i tɛ n labila mɔgɔ ye e b'a fɔ k'e bɛ ne labila i ba ye a y'aw tulo minɛ ne m'i labila mɔgɔ ye ne ko ne ba de don i tulo minɛ a ye jigin a ye yɛlɛ jigin ka bin yan a ye jigin n bɛ taa ka na n ka segin k'a sɔrɔ dɔ y'i jɔ n'aw dalen don aw yɛrɛ la
Eh, furu ka gɛlɛn dɛ n'i ye muso sutura cɛ ye dɛ walahi n'i ye faran de ye ne ko n ba ma n ka k'a minɛ e ne ba yɛrɛ a bɛ jigin ka yɛlɛ a bɛ jigin ka yɛlɛ Ah. Eh, an y'a ko dilan so kɔnɔ yan k'a ban pewu jeli faama ne ma faran ka kuma tigɛ nin fɛnɛ la Walahi. n'i y'a kɔlɔsi fara i ye o tulominɛ min kɛ dɛ kunba y'i fa bila k'a tulo minɛ fitiri fo fajiri o kɛra ne bɛ nin fɛn fɛn kɛ sitan ye naamu ne bɛ nin bɛɛ kɛ de walasa ka ba kunba ka barika sɔrɔ o don i bɛ barika sɔrɔ mɔgɔ walasa i k'i ba barika sɔrɔ f'i k'i muso barika ɲini fɔlɔ de o ye tiɲɛ ye dɛ kow dalen bɛ ɲɔgɔn na dɛ fɛn bɛɛ tɛ fɔ mɔgɔw ye ten ayi a bɛɛ tɛ fɔ ɔhɔ donc ɛɛ ne ba barika a fanba de bɔra sitan yɛrɛ la i y'a ye wa sitan bɛ min d'a kan i y'a ye wa n'an b'o kun namu wɔyɔ t'a la kɛlɛ t'a la ayi du in barika bɛɛ don a ye a barika n'aw ye fɛn fɛn fɔ bi e kɔni aw bɛ ka ne tanu a diyara n ye kojugu fara
ayi ayi busurunkale ala de
an ka kow to foroba ala bolo namu namu I ma min k'i fa ye namu i den t'o ɲɔgɔn k'i ye dɛ ayi fo ka diɲɛ dugukolo meleke cɛ minɛ cɛ namu cɛ siri cɛ namu muso gosili tɛ faran min tɔɔrɔ namu ala i ɲɛ tɛ faran na wa namu ka bolokuru kelen wili a ba la namu o ma déranger ayi o tɛ faran tɔɔrɔ k'a ba bila tulominɛ na namu o ma faran tɔɔrɔ dɛ o t'a tɔɔrɔ K'a ba bila sonsori ka wili la namu o m'a tɔɔrɔ o t'a tɔɔrɔ muso min ma muɲu cɛ i den tɛ koɲumankɛla dɛ ala koɲumankɛla muso den de fara ye o man ka bari maa la koyi bari n'i ko ko n'i ye min ye balanden da ko n'i taara balanba fɛ k'i bɛ t'o kuma kelen de sɔrɔ balanba da kɔnɔ nkalon t'o la dɛ jeli faama anw b'a mɛn an ka maa kɔrɔw da umu dawulatigi ko maaninfin ba k'o ye suma dɔ de ye ko suma in man ka ban
ko maaninfin ba ko ka den tɛmɛ a ɲɔgɔnnaw la diɲɛ kɔnɔ k'o sababu k'o bɛ sɔrɔ i ba la o ye tiɲɛ ye dɛ ko k'i ɲɔgɔnnaw dɛsɛ i la diɲɛ dugukolo kɔ kan k'o sababu k'o bɛ sɔrɔ i ba la fara min y'o bɛɛ dɔn ka taa muso furu ka n'o bila a ba kan muso ka gɛɲɛ ta fara ma fɛn fɔ muso ka bolokuru ɲɛnajɛ kɛ fara ma fɛn fɔ a k'a ba jɛ sɛ la fara ma fɛn fɔ ɛɛ Umu dawulatigi Jeli faama o ye barikatigi dan de ye farantɛ kuma Ala ye barika min kalifa nin na a m'a don a bɔɲɔgɔnko la n ko n'i ye samadennin wuli k'a jɔ k'a pese naamu a ni misidennin bɔlen don na walahi nka samadennin tulo ka ca ni misibakɔrɔ tulo ye walahi o ka ca n'o ye i ma fara ye wa walahi ee umu dawulatigi aa cɛw cɛ sama karafe anw kun nana ka na waleɲumandɔn ye bari da o da bɛ yen k'a tɛ kɔrɔlen dɔn kura fɔ kun t'o ye A barika o don na i yan nan'i fo a barika ba fila caman caman na o kɛra dɛ an bɛ barika da i ba ye a ka barika ba kelen biw caman na ka barika da i muso sitan ye a ka barika ba fila caman na ko da min ma kɔrɔlen dɔn k'an kana kura f'o ye jeli faama kura bɛ f'o ye cogo di e kura tɛ se ka f'o ye
ba kunba ko k'ale de y'a bolo bi fara fa disi rɔ o kɛra ko n'i y'a ka saya bɔ ale ka dusukasi la Ɔnhɔn. k'a tɔ bɛrɛ ti to K'a tɔ b'a dɛ.
wa n'i ye fara sali kun bɔ a muso fana la Ɔnhɔn. a tɔ bɛrɛ ti a y'a tɔ tɛ to o kama ko n'i yera sugu min na Ɔnhɔn. ko n'o sanni kɛr'i kun Ɔnhɔn. i kana jɔ a la n ko Ɔnhɔn. ɛɛ Ɛɛ, Jeliw. Naamu.
Ee, ba kumata in. Ɔnhɔn. Ɛɛ, aw aw nɛmɛnɛmɛ. o bɛɛ tɛ se ka fɔ a bɛɛ tɛ fɔ dɛ ba ka ko bɛɛ tɛ fɔ den ye ne bɛ caman kalama kow n'u cogoyaw don n'o tɛ sisan ee sitan ye wara ye dɛ n ko ne yɛrɛ kɔni bɛ min ɲini aw fɛ sisan sa tiɲɛ yɛrɛ la a ye n tanu a diyara n ye a ye bɛɛ dɔnkili de da ne yɛrɛ la sa sa n bɛ k'a jira dugu in kɔnɔ ko ne yɛrɛ fara ɲɔgɔn den barikama tɛ yen aw b'o de fɔ ne kun sisan sa ɛɛ i ser'o daba ma ka ban faransi ni ameriki sɔnnen don jelimuso min ye o don dɛ azi sɔnnen don jelimuso min ye walahi n'i ma nin dɔn i b'a fɔ nin ma ko la voix d'or ɛ ala a bɛ fɔ nin ma ko umu dawulatigi ɲangaran ka f'u ye aa ala ee cɛminɛ cɛ aa umu dawulatigi faranfɛ min tɛ suna

n tɛ ɲinɛ nin kɔ nka n bɛ min fɔ aw ye sini ni ala ye sini jira n na n tɛmɛtɔla n bɛ sɛki d'aw ma wa bi wɔɔrɔ o tuma ko fara n k'a barika ba bi wɔɔrɔ la jeli faama foronto mugu bɔrɔ kɔrɔ tisota tɛ b'a kɔnɔ ayi tisota tɛ b'a hali n'i y'o bila ba cɛmancɛ la n'i y'a yugu yugu i bɛ tiso a tɛ b'a kɔnɔ dɛ sini sɔgɔma m'o d'aw ma aa fara o diyara n ye a barika ba bi wɔɔrɔ la ba bi wɔɔrɔ ala kana a ta yɔrɔ lankolonya walahi da min ma kɔrɔ walahi o tuma an bɛ sira ɲini an bɛ sira ɲini ala ka hɛrɛ fɔ an ala ka hɛrɛ fɔ an ala k'i kisi muso tɔɔrɔ ma ami ami ami aa nin diyara n ye
ni tulon ni yɛlɛ banna dugu min na k'a tɔ to kɛlɛ ye k'a tɔ to balawu ye ni e ye hɔrɔnkamalen ye walima i ye hɔrɔnmuso ye i ye nin dugu sigi bilali ka kan waleya mɔgɔw wulila u taamara u sera dugu cɛkɔrɔbaw de ma cɛkɔrɔbaw ye dugawu saba kɛ a ko dugawu fɔlɔ ye jumɛn ye dugawu fɔlɔ o ye sijan ye dugawu filanan o ye kɛnɛya ye dugawu sabanan o ye labanko ɲuman ye ni ala ye diɲɛ natigɛ fɛn bɛɛ d'i ma n'a ma si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman d'i ma m'i sɔn fɛn na a filanan mhm. cɛkɔrɔba n'i ye muso denmisɛnnin furu mhm. a ka kan n'a ye fɛn o fɛn fɔ i ka sɔn o ma k'a sɔrɔ munumununi ma k'a la
n y'a mɛn i sɔnn'o fana ma awɔ kalikan sabana gundo de sago bɛ musa n'a bolo nafolo bɛɛ lajɛlen na ɛ eh, gundo ɛ eh, n ko meri la an y'a siɲe ko régime monogami ko e ka biyɛnw y'i ta ye ne ta ye n ta ye eh, e bɛ n'i jɔ sisan k'a fɔ ko ne ka nin ka nafolo ko bɛɛ y'e ta ye aa o fana bɛ se ka kɛ cogo di o ye tiɲɛ ye kɛ o papiye in ye meri kɔnɔko de ye nka ne kan bɛ min ma o ye ne ni e fila bɛna an bolo nɔ bila sɛbɛn min na o y'o de ye nka n'a man di i ye i bɛ se k'a to yen kɛ o diyagoya tɛ o ɛɛ gundo e fana sa ɛ, ne y'a fɔ a fɛ mɛ ne m'a fɔ n ko n- n- n t'a la koyi ɔ an b'a ko e ta ye sa an b'a k'e ta ye i sɔnn'o ma awɔ
ɛɛ sisan kalikan naaninan awɔ musa ani gundo u fila bɛɛ sɔnna bɛnkan in ma k'a sɔrɔ u ma wajibiya o tɛ i ma jagoya dɛ ne yɛrɛ ma jagoya eh, hmm, kalikan duurunan nin kɔntara in kɔni mhm. a bɛ to sen na mhm. fo gundo sagoya fo e mana sɔn wagati min k'a bɛ bɔ yen e gundo o bɛ kɛ kɛ o bɛ kɛ i y'a mɛn o bɛ kɛ o diyara n ye nka a tɛ to ten dɛ f'i k'i bolo nɔ bila de bari papiye ko de don o tɛ baasi ye k'a bila min a filɛ i tɔgɔ filɛ i jɔ ne yɛrɛ ka a filɛ sisan ne yɛrɛ y'a siɲe nin kɔni ye ne ni e fila ka sariya sɛbɛn ye so kɔnɔ yan an fila ni ɲɔgɔn cɛ hɔrɔnya la nka o ta bannen dɛ hmm. sisan i b'i kale an ka maakɔrɔ su eh. i bɛnbakɛw su ko fo ka taa min kɛ i tɛ nin kalekan in sɔsɔ gundo
an ka maakɔrɔ su ninnu n'i y'u kal'u la k'a sɔrɔ i m'a ko kɛ u t'i to yen dɛ ɔhɔ ɛ bolonɔ bilara sɛbɛn na ka ban a kun de y'o ye o sabula n'i y'a dɔn ka ban ko maakɔrɔw su t'i to yen ni min fɔra i tɛ ban o ma abada a kuma n y'a mɛn n'i y'i kale i y'i kale hɔrɔnya la n ye kale hɔrɔnya la ka n kale an ka maakɔrɔ su la ne ko ko o ko gundo ne musa b'o kɛ a banna mhm. ee musa ne furu ni n kanu ah. sisan kɔni contrat in ko banna ne b'o papier to n bolo nka o la sa ah. an tɛ point de main kɛ point de main eh, lagare i ma ye wa an ka point de main to yen koyi bisu de ka di ne ye o de ka di ah. ayi musa n'i tɛ ban ta ma ka ban n'i ko fɛn o fɛn ee ala ne ka sinɛ ni kale ee ala k'i mɛn n kɔrɔ amina sisan komi n kun bɔtɔ don n bɛ taa y'a mɛn ala ka segin n'i ɲuman ye ee musa i kana da yɛlɛ maa si ye yan dɛ n y'a mɛn

Fɛn juman bɛ yen k'a tɛ ban ŋɔ tuguni yɛrɛdɔn tɛ ban bari wari tɛ yɛrɛdɔn sɔrɔ sanu tɛ yɛrɛdɔn sɔrɔ fɛn juman bɛ yen ŋɔ tuguni k'a tɛ ban o mun dawulatigi o ye danbetigiya de ye bari ni maa min kɛra sanu ni wari ka jɔn ye e tɛ nin si sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa k'i to